Beni benias e beni benius a cust'atoviu nou de Boga Boxi, sa mandada in limba sarda ca bolit donai boxi e logu a chini at iscioberau de bivi, traballai e frincai in Sardinnia. Sigheus s'andala nosta a intru de is cumunus piticheddus de sa Sardinnia, realidadis eciseras ma trummentadas de sa sbuidadura. Su tretu nostu s'at fatu imbati in calancunu de is comunus ca mellus contant custu intzidu, Tzave, Semestene, Sant'Antoni Arruinas, Martis e Ussassa. Custas biddas si spratzinant in is subregionis de su Meilogu, de sa Marmidda Arta, de s'Anglona e de sa Brabaxa, cun stòrias diferentis po su logu e sa cultura, ma unias de su matessi fadu. In custus logus s'amenguai de moradoris, sa becesa demografica e su disisterru de is giovunus facis a is citadis prus mannas o a s'esteru funt chistionis beras e apretosas. Bell'e gai is comunidadis de su logu no rinuntziant a s'identidadi insoru e ponint in campu energias noas po aderetzai su benidori insoru. In su viagi nostu eus tentu sa paga de cannosci initziativas ispantosas ca tenint sa punna de fai torrai s'alientu a su tessiu econòmicu e culturali de custus logus. Calancunu progetu si cuncentrat po arrecuperai e abbalorai su patrimòniu de sa cultura, de sa lìngua e de sa gastronomia.

In custas biddixeddas s'ispera est una faina fitiana ca s'ammostat in is caras, in is acinnus e in is isceberus de chini at isceberau de abarrai po iscummiti in pitzus de sa bidda sua. Ussassai s'Istat narat chi in su duemilla e cincuanta est una bidda chi s'at a perdi, s'at a morri. Deu comente sìndigu e comente totus meus compaesanus de Ussassai non dda pensaus a sa pròpria manera, circaus in dònnia manera de arresistiri, seus in pagus, seus in cuatrucentucoranta personas, de custas cuatrucentucorantas dusentutrinta dròmint e bivint totu sa gida in Ussassai, però nosu teneus ganas de abarrai, certu Su Stadu non nos agiudat pagu, pagu e nudda, però totus piciocheddus e bècius boleus abarrai innoi. Teneus una bellu bella natura, montagna, frùminis, airi bona, cibu 'onu e no non boleus a si ndi andai innoi. Ddu feus po po is nostrus bècius chi ant fatu sa 'idda in s'antigu. Tocat a traballai e a tenni Totu unu tantu 'e cosas aici de fai, o a traballai in impresas o a traballai in negòtzius, in ofìtzius chi podint èssiri, immoi si traballat totu cun internet, sa genti cun internet podit puru benni innoi e traballai de domu, de Ussassai chena andai in s'ofìtziu in Casteddu, a Nuoro o a Milanu. Si podit fai aici puru, isperaus in custu, ma Est tostada sa cosa. Serbit meda gana de ddu fairi, de totu sa genti, politicus innanti 'e totus, politicus meda prus mannus de mei chi seu unu sindagu de de una 'eddixedda pitichedda, gana de fai de sa genti puru, poita tocat a cumentzai a pensai chi In sa citadi si bivit beni ma non si bivit, non si bivit, meglius a biviri innoi in custas biddas aundi podis istai beni in su seriu. Certu in s'ierru nc'est frius però est bellu puru abarrai dinantis a sa ziminera a calor'e fogu cun is amigus. Sa banca serrat, sa posta aberit duas dis a sa gida, su medicu aciocat innoi duas dis a sa gida, s'ospedali prus acanta est a Lanusei un'ora e mesu, un'ora, un'ora e mesu 'e machina, e custu certu no agiudat sa genti a a biviri innoi. Bastia chi sa banca teniat, fessit oberta, s'ufficiu postali fessit obertu, su medicu at a istai a biviri innoi dogna totu sa dì totu sa gida e fortzis calincunu abarrat, torra a ponni in funtzioni is iscolas, poita si, nci funt pagus piciocheddus, però non podis serrai sa scola, cussus pagus chi ci funt poi si ndi andant a Casteddu e non torrant prus. Su problema est che sa in totu Italia non non nascint prus piciocheddus e su problema est mannu po totus e custu non si scit ita si podit fai, totus tenint trabaglius però non arribant a fine mesi e timint a tenni fillus o timint a su stress de tenni fillus. Deu circu 'e fai totu su chi potzu fai cun sa lei chi mi permitit sa lei, circu dinai, fondus, manifestatzionis po fai in modu chi sa genti abarrit innoi e chi is piciocus s'agatint beni, però a bias no est così facili, no no nci bolint abarrai poita preferint a si ndi andai in sa citadi poita nc'at prus cosa 'e fai, prus cosa 'e biri, po si spassiai Però, si fait su possibili e si circat de de chistionai cun sa cun is concas mannas po nai fei a modu de no si fai morri. E nosu circaus de fai meda publicidadi cun is amigus, su is chi 'enint innoi po ddus trataus cumenti amigus, mancai non funt genti aliena, propriu po ddi fai biri chi su logu est bellu, ca si stat beni, ca ci funt is rius, ci funt is forestas, padentis chi s'aera est bona e immoe funt a bellu a bellu funt acciocchendi de de sa citadi ma turistas mancai de atrus logus puru de de s'Europa benint innoe po una parighe 'e diis una duas diis po si fai una una passilladedda innoi e su su logu pragit e ispereus chi chistionae oe cun d'un'amigu chistionae crasi cun d'un'atru nd'acciochint meda de prus De pagu est fatu custu ufìtziu de cultura de limba sarda in in unione cun is comunus de Seui, de de Jerzu e de Ulassa, una ia a sa gida acciocat unu piciocu, chi chistionat cun cun is atrus totu in sardu, e po circai poi nc'est sa Pro Loco puru chi fait atras cosas, atras festas aici, e un'atra associazioni custa de sa mela trempa urrubia chi est Una mela de calidadi sceti de custa bidda, fait promotzioni in su territoriu, fait circaus de fai su pagu chi teneus circaus de ddu fai biri meglius su meglius chi podeus. Semestene est una de is biddas prus piticas de sa Sardigna, cun una popolatzione chi oi no arribat a prus de noranta bividoris. Unu nùmeru bàsciu meda, sìmbulu de una tendèntzia demogràfica chi andat a calai e chi s'agatat in meda biddas chi funt a intru de s'ìsula, ma is nùmerus, puru disapietosus, non contant totu sa beridadi. Ca semestene, mancai totu is dificultadis, est unu logu chi aguantat, si torrat a imbentai e arrennescit a bivi incora, cun determinatzioni, dignidadi e una personalidadi spantosa. Semestene s'agatat in sa subregioni stòrica de su Meilogu, in una posidura chi dda portat a essi unu logu de passàgiu intra de su territòriu tataresu, de sa Planàrgia e de s'altura de Campeda. Su territoriu suu s'isterrit in d'una baddi birdi innui calant duus arrius, sa Orta e sa Cariasa, a is peis de su Monti Benatzosu, unu de is crateris vulcanicus chi s'agatant in su Meilogu. Est una natura bia e foti, propiu cumenti su caratteri de sa genti sua. Sa patti prus noa de sa bidda, Semestene Nou, s'isvilupat in modu radiali a furriu a sa cresia de Santu Giorgi, distinghendi si de s'antigu insediamentu de Truddas, oi prus che totu sparèssiu, a pagu tretu de su centru, in su satu prus obetu, a pitzus de s'altura de Campeda, s'agatat una de is prendas de su patrimòniu romànicu sardu, sa crèsia de Santu Nicola de Trullas, costruia intra de su de undixi e de su de doxi sèculu, est un'esèmpiu de importu po s'architetura medioevali, afungada in unu paesàgiu chi potat sempri prus in artu su sentidu de sacralidadi e isolamentu. Ma sa storia de Semèstene tenit arrèxinis prus antigas. In su territòriu s'agatant testimonias archeològicas de sa preistòria, nuraxis, dolmen e arrestus de insediamentus nuràgicus. Signus de unu tempus passau chi beniat prima de s'ocupatzioni romana e chi cunfirmat sa continuidadi de s'istare de s'òmini in custu territòriu. Oi Semèstene afrontat is intzidus cun pragmatismu e impignu. S'amministratzioni comunali, ghiada de una sìndaga determinada e apassionada, traballat in manera ativa po garantiri is servìtzios prus de importu. Un'esèmpiu mannu est su tzilleri alimentari, torrau a oberri de un'annu gràtzias a s'amparu de su Comunu, unu logu de importu chi est servìtziu, presìdiu sotziali e logu de atòbiu po sa comunidadi. Su essi acanta a atrus centrus cumenti Putzumajore, Pàdria e Cossoine, innui si podit arribbai in pagu tempus cun sa vetura, agiudat a ammenguai s'isulamentu geogràficu e donat oportunidadis de collaboratzioni e iscàmbiu. Una de is ocasionis po scuberri Semèstene est intra de sa manifestada de Monumentus Obetus, un'eventu chi avalorat su patrimòniu culturali e architetònicu de sa Sardigna. In cussas diis, crèsias, situs archeològicus e logus de interessu s'oberint a su pùblicu, fatu fatu acumpangiaus de is contus de is bividoris de su logu. Certu, abarrant preguntas obetas a pitzus de su benidori de sa bidda. At a arrennèsci a furriai sa roda de su spopolamentu o at a essi custrinta a lassai su passu? In Semèstene s'alenat ancora una gana de benidore chi agataus me is gestus fitianus de is bividoris, Me is scioberus balentiosus de s'amministratzioni e in s'acàpiu fungudu cun sa terra. Semèstene est e at a sighiri a essi unu logu chi contat, non me is nùmerus, ma in su valori de is arrèxinis suas e in sa capatzidadi de mantenni bia una memòria colletiva chi castiat a su crasi. Sa situatzione in Giave no est mala, in su sensu chi totu nos connoschimus, b'amus sos giovanos chi sun intraprendentes e in su sensu chi si organizan meda in sas festas, in sos comitatos, b'amus festas veramente interessantes, sa festa manna chi est San Cosimo e Damianu, poi b'amus Santu Bustianu Inue bi sun sos caddos, nois inoghe in Giave b'amus una diciamo preferentza pro s'allevamentu de sos caddos, veramente c'è una grande attenzione pro cussu e poi sa 'idda est una 'idda tranquilla, naturalmente devimus approfittare de s'economia chi ch'amus, chi amus una bella e bona zona industriale chi praticamente unu tempus fit paludosa e poi est bistada bonificada e como s'insedian paritzas aziendas in su territoriu, aziendas importantes chi crean occupatzione, benessere e stabilitade. Infatti sos zovanos de Zave sun totu occupados, no b'at unu zovanu chi no est occupadu, grazie a Dio, Quindi custu est unu unu unu naramus est unu grande valore. Nois semus dae inoghe a duos passos dae sa chentu trentunu, dae sa chentu nois faghimus tres chilometros semus in s'arteria printzipale de sa chentu trentunu Sassari Cagliari, quindi sa possibilidade est manna pro inoghe Naturalmente, giustamente, sa 'idda est pitighedda, ca in su millenoighentos vinti custa 'idda portaiat milleotighentostrinta abitantes, como atualmente semus battoschentosotanta. Naturalmente non b'est su ricambiu generatzionale, non b'est bistadu purtroppo, ca In chimb'annos, tra duamiza e vinti a su duamiza e vinti chimbe, sunt nàschidos chimbe pitzinneddos e sunt mortos purtroppo chimbantotto nostros concitadinos, perlopiù antzianos. Quindi est evidente chi sa cosa non podet torrare, ca in chimb'annos est nàschidu unu pitzinnu e sunt mortos ùndighixi òmines, ùndighixi personas. Bisonzat tentare de attrarre sos giòvanos chi frimen inoghe in su postu in ue sun nàschidos, però bisonzat li dare sa possibilidade de tribagliare e de tribagliare 'ene chi su manzanu andene a tribagliare cun su sorrisu e anche economicamente deven essere gratificados, deven essere valorizados, perché s'azienda est fatta da s'imprenditore e da Su collaboratore. Deo los giamo collaboratores, sos mios sun, deo tenzo quasi chentu collaboratores, dipendentes, non dipendentes, collaboratores, però fan parte de s'azienda chi inue tribaglian, ca si s'azienda arrivit a tzertos sutzessos arrivit pro su motivu chi issos sun bravos, quindi b'est custu rapportu, custu dialogu tra s'imprenditore e su collaboratore. Su comune pro incentivare sa prima cosa como bos apo nadu est su tribagliu, sa formazione e sa specializzazione, bisonzat creare appositos seminarios e praticamente chircare consulentes bravos, professionales chi poden indicare sos zovanos a intraprender sa carriera de s'imprenditore, ca s'imprenditore creat aziendas E se bi sun sas aziendas si creano posti di lavoro, cussu est s'essentziale. Naturalmente bi sun sos servìtzios chi bi deven èssere, est totu correladu. Su Comune b'amus unu bandu ogni annu pro sa zente chi cheret comporare una domo noa, una domo 'ezza, e bi sun bindighi miza euros a dispositzione pro su, naramos, sun bindighimiza euros chi si dan a dispositzione de contributu a fondo perduto po lu comporare e ristruturare, praticamente sun trintamiza euros e ue bi sun su trintamiza euros su chimbanta po chentu de trintamiza euros, quindi bindighimiza euros. Bi nd'an pigadu paritzos Cuncitadinos chi tra l'altro fin no abitaian in Giave, no tenian sa residèntzia in Giave, gràtzias a su tribagliu sun arrivados in Giave, s'an comporadu sa domo e an fatu sa domanda. Nois no amus problemas de tribagliu, proite gràtzias a Diu bi sun tres aziendas chi tribaglian in sa zona industriale e gratzias a Dio crean benessere e occupatzione, naturalmente bi sun aziendas moltu meda pius mannas, però diciamo totu a totu umpare crean una sinergia economica non indifferente, quindi su tribagliu inoghe non non mancat Si gràtzias a Diu sa 'iddighedda sa 'idda est pulida, semus tentende de fagher su possibile, naturalmente bi cheren fondos, bi cheren dinari, sa Regione Sarda diat dever ponner unu contributu a disposizione de totu sas sas biddas minores, custu contributu devet sirvire pro pagare custos consulentes specializados pro fagher intrare sos giovanos in su mundu de su tribagliu Bisonzat chi su Comune diet in unu tzertu sensu unu tipu de agevolatziones, naturalmente finzas in sos lotos industriales, nois amus unu preju abbastanza diciamo equo po si andamus in un'atera zona industriale su preju est me- meda pius altu, invece nois damus unu lotu unu unu terrinu lotizadu prontu po ponnere, insediare un'atividade custos decennios su spopolamentu purtroppo est bistadu est bistadu allucinante, troppu esageradu, però da cunsiderare custu chi su ricambiu generatzionale no esistit, est cussu su problema, si sa familia sos giovanos non faghen fizos non naschin pitzinnos, su problema est igue, poi bi sun sos bezzos chi morin, i giovani de adesso, sos zovanos tenden a no fagher una familia numerosa, si faghen unu fizigheddu e frimman, finzas fiza mia est gai, deo li naro sempre faghemi unu mascigheddu e non mi lu faghet E nat chi ba', già andat bene gai unu fizu. Cosicchè su problema no est tantu sos problemas, si bi sun sos problemas de su tribagliu chi da nois no esistin, però b'est su problema chi sa generatzione noa no creat occupa no creat nascitas, no no faghen fizos Como bi sun sos telefonos, bi sun sas botas firmadas, bi sun sas festas, bi sun troppu troppu interessos e troppu viscios, innanti sos viscios fin pagos, ca deo m'ammento dai chi deo so 'enidu a inoghe chi tenia vintiduos annos, cun tiu meu chi fit unu pastore allevadore chi at fattu naschere su mangimificiu chi como naramus ocupat pius de chentu pessones, nois tribagliaimus in su sero unu ou frissu, unu brou unu brou de petta e andaimus ainnanti, invece como bi sun troppu cosas, troppu viscios, troppu no bi sun cussas attenziones chi bi fin unu tempus, cumpresu, su problema est custu, però naturalmente b'est de cunsiderare chi su mundu cambiat Unu sognu po unu futuru de Giave chi siet sanu, leale, comente est como, chi siet chi si aumentet, chi no bi siet ancora unu calu demograficu, cussu est su su meu disizu, chi Giave podet esser una una 'idda chi podet dare esempiu po su nostru territoriu e po totu sa Sardigna Maltis est unu borgu piticu de s'Anglona, in su coru de su nord de sa Sardigna chi s'agatat in unu paesàgiu chi contat millènnius de istòria. Is orìginis suas torrant a atziai cun probabilidadi a s'època romana, cumenti amostat su topònimu, acostendi su nòmini a cussu de unu tèmpiu dedicau a su deus Marte. Est unu logu innui su tempus parrit frimmu, ma non s'est mai aberu frimau. Oi sa bidda cunservat testimonias architettònicas de importu cumenti a sa crèsia de Santu Pantaleo, costruia intra de su de trexi e de su de catòdixi sèculu, cun elementus romànicus e gòticus. Totu a inghìriu in su territòriu agataus prendas naturalìsticas cumenti su padenti pietrificau de Carrucana, unu giassu geològicu spantosu meda, un'antigu padenti fòssili chi amainat a studiosos, apassionados de natura e visitadoris in circa de esperièntzias autènticas. Maltis oi contat prus pagu de cincuxentu bividoris, ma su nùmeru non narat totu. A contai sa bidda funt mescamenti is istòrias de chini at scioberau de abarrai, de chini si pigat a coru is domus, su satu, is traditzionis e su paesàgiu. Funt cussus chi aguantant, chi non s'arrendint a su spopolamentu e creint ancora in sa possibilidadi de unu benidori diferenti po is biddixeddas de s'ìsula. Nointamis s'emigratzioni in citadis prus manna, ariseu Tàtari o oi Terranoa, apat sbodiau meda domus, a Maltis s'alenat ancora un'identidadi de comunidadi foti meda. Sa bidda est bia gràtzias a is initziativas e manifestadas culturalis, a s'impignu de chini fait impresa, messaritzia e acasàgiu turìsticu. Su Comunu, in collaboratzioni cun privaus, traballat po donai servìtzius essentzialis e amellorai sa calidadi de sa vida, cuatru tzilleris, duas butegas de alimentaris, una butega de arroba. S'amministratzioni locali càstiat a innantis, cichendi de ponni impari su rispetu po sa memòria stòrica cun una bisioni noa, promovendi fèstival, progetos de recùperu urbanu e atòbios po sa comunidadi. In is ùrtimus annus, difatis, fintzas Maltis at cumentzau a potai visitadoris e comporadoris stràngius chi scioberant custu àngulu de Sardigna cumenti a amparu de trancuillidadi e bellesa. Su territòriu contat una Sardigna rurali e autèntica, a tesu de is rifletoris de su turismu de massa, ma sempri prus apretziada de chini circat esperièntzias de valori. Sa calidadi de sa vida, su sentidu de sa comunidadi, sa possibilidadi de s'agatai impari, funt custus is patrimònius de Maltis. No est unu logu de ressìngiu, ma de ispera, s'intzidu no est sceti custu de aguantai, ma de torrai a nasci, non po torrai a cumenti fiat, ma po essi calincuna cosa de nou. Una bidda piticca, fortzis prus pagu identitària ma prus obeta, chi arrennescit a fueddai prus lìnguas chentza perdi sa boxi sua. Maltis est una testimonia cuncreta de cussa chi podit essi sa vida in d'una bidda piticca, no unu destinu postu a is làcanas, ma unu scioberu possìbili. Nosu biveus in d'una iddixedda pitia, eus a essi pagu prus de trexentus cristianus e quindi beneus de una generatzioni chi giai ddu fadiat babbu Eus eliminau certus artìculus chi sa genti ormai andat in citadi. Eus circau de betì is cosas chi magari podiant essi ùtilis a su chi est in bidda o a su chi de acanta ddi podit srebi una cosa urgentementi. Nci bivu beni. Poi de is atrus no ddu sciu però A me praxit, m'agatu beni, nc'est sceti una pecca, diat a depi crei de prus in sa 'idda e genti meda de foras funt acuistendi domu becias e funt rivalorizendiddas e e benint a innoi mancai poita ca benint a ci a ci passai unu fine 'e cida a si rilassai poita ca comunque sa 'idda Est beru, non c'est nudda, però c'est una paxi chi non dda pagat dinai. Teneus unu territòriu bellissimu, teneus is domus de Gianas innoi in s'intrada 'e sa 'idda, su nuraxi Caiu, nc'est su menhir, e custus situs archeologicus importantis non funt cosas chi eus fatu nosu, funt e andant valorizaus in modu chi sa genti bèngiat, nci abarrit e invollit is atrus puru a benni. A benni a nci bivi puru, a benni a nci bivi puru. De pagu sciu ca comunque funt sighendi a accuistai custas domus bècias e niente, sa genti chi benit dda biu soddisfada. Purtroppu po is giovanus ita nc'est Pensu chi ci siat pagu cosa, po po svagu, po divertimentu, pensu chi andint sa maggior parti foras, deo no bessu tantu, però ddu biu de fillu miu, magari si podit acostai un'atimu a su bar, ma oppure deo chistionu po fillu miu, si organizat una spaghetada in domu a totu o ci essint foras e andant magari a Oristanis, pighendi sa machina, ingui puru si podiant organizai cosas po is giovanus Po fai modu chi giòvanus si divertiant in su territòriu. Oi po nai in custa 'idda ci dexiat magari in Arruinas fai congregatzioni fintzas cun custa biddas acanta ca est mellus a fai sete otu chilòmetrus chi a ndi fai cincuanta o centu. Is iscolas innoi innoi in bidda ci teneus is elementaris In Arruinas mi parit is mèdias e in Mogoredda s'asillu. E quindi giai nc'est sa collaborazioni, purtroppo is pipius funt pagus e quindi est normali chi si bèngiat a fai custa cosa ma Chi ses, cioè un attimu, a ddui lompi, no est cussa sa difficoltadi, no si strobant semafurus. Innoi nosu bendeus pretamenti mangimi, lori po su bestiami e E poi artìculus chi podent interessai a is allevadoris, a un'agricoltori, una marrixedda, una maiga, a chi si fait s'ortu, poita ca comunque in custas biddixeddas s'ortixeddu in domu est raru su chi no ddu tèngiat, fadeus in modu de ddi fai agatai is sementzas po si fai s'ortu, ma giustu is cosas chi andant de prus. Po nosu est importanti, sì Giai a unu servìtziu e bettis cosas chi richiedint e est inùtili chi deu mi prèngiu de artìculus po nai ca tèngiu su negòtziu preu e poi est un'artìculu chi no andat, quindi su clienti mi narat e m'est stètiu capitau, m'at nau Patrizia ma tali cosa tui dda tenis? No, però mi potzu impegnai chi nci dda fatzu poita no dda bètiu, provaus a biri E quindi manu manu chi aciungis aciungis, de cento cose nci nd'est calincuna in prus però poi calincuna ndi dd'eus tirada e niente, totu qua. Innoi benint benint a comporai non sceti sa genti de bidda, deu ringraziu comunque, benint de biddixeddas acanta, Soi, Seis, Mogoredda, Ruinas, Morgongiori cioè diversi immoi non ddas potzu elencai totus poita ca però benint de biddixeddas acanta puru si si fait prexeri ddus acòlliu cun d-unu sorrisu cun d-unu cafei siguru sempri poita ca comunque segundu me sa su sorrisu primis si depit intendi in domu insoru candu benint, non si depint intendi obligaus mancu a comporai, mancai bengent e non comporint nudda, a mei mi andat beni su propriu, deu cafè si dd'ofuru su propriu e comunque sa cosa importanti est su contatu direttu, candu benint comunque unu sorrisu Si ddu ofreus nosu su minimu ma si ndi torrant medas. Est importanti, custu est meda importanti, positività a bortas ti cummovit poita ca non ddis giai nudda sceti poita ca ddis as giau unu sorrisu ti betint una cascita de tamàtigas. E custa est sa fortza de bivi in d'una bidda pitica e potzu aciungi una cosa Medas nant, eh, no fait poita ca funt totus prontus a ti criticai. Fortzis est beru, però sucedit in is grandus citadis pura. Sa cosa de is biddas piticas nc'est una solidariedadi poita ca innoi candu sucedit calincuna cosa funt prontus totus a s'agiudai s'unu cun s'ateru e in is biddas pitias custu sucedit, tui cabas in sa strada e buongiorno e buonasera Ti nci fai passai beni sa sa dì. Po mei est importanti. Po custu atòbiu puru eus acabau. Gràtzias po s'ai sighiu, si torraus a biri sa cida chi benit cun d'un'atòbiu nou de Bogaboxi, chi, cumenti sempri, si boleis sinnalai eventus, fatus o contus, chi pentzais, potzant essi de cabali, po ddus contai, scrieisì una lìtera a su giassu bogaboxi punto tv sitzigorru gmail punto com.